Hi, welcome. It's Hanif for YouTube channel here. monga ndakuwuzani kuti kunako ndinatseka pamene pandili apa nde amagwisa ntchito ku- ku chauta aka komabe kuku ndimaona ti sa- samagwisa ku ntchito kwambiri ndoti munthuyo amagwisa ntchito sitting room ujeni mattress ake anali apa amagona apa amaika pa neti ndiye kuti akugona windo samatseka windo imakhala yosegula iyi onani matesi ake a fili kota anali, anali apapa e, ndiye unapeza kuti anago- anagona cha apapa munthuyu anagona cha pamene papa atagona cha pamene papa ali mu neti ndi pamene ndinasuzumira windo naona ndi kuti mimba yatani yafufuma ndiye chimene chinapangisa kuti anthufe tiziwe panayenderera apapa apa madzi osakaniza ndi magazi anatulukira pati pamene panifika ndi mapangano anatulukira kunja kunifika mapanga nchenji eh
mm. takulandirani kuno ku hanifa youtube television dzina langa ndi ns njolomole Tili kuno ku Chilobwe mu mzinda wa Blantyre kumene ndithu kwaoneka zovuta. Munthu wapezeka m'nyumba atamwalira mpaka nafika saizi yoyamba kuonongeka. Ndi pamene anthu amadziwa kuti m'nyumbamo mwachitika zovuta chifukwa cha ntchentche ndi fungo limene limatuluka m'nyumbamo. Tsono lero tabwera ndi a landlord komanso amene ali anebaudu m'mudzi muno. Tikhale tikucheza nawo kuti mumve zambiri. Chinachitika ndi chani? Chinayambitsa ndi chani? Nanga boma ndi apolisi likupanga zotani tiyeni tikhale limodzi Ah, ine dzina langa ndi edison kapito ndine chairman wa nebaudu kuno ku chilobwe komanso ndine landlord wa munthu amene watisiyayi munthu amene watisiyayi mungatiuze kuti dzina lake anali ndani komanso kwa inu anali ndani Ah, munthu amene amapanga renti m'nyumba mwanga munthu ameneyu ndi kingsley Kingsley Chinjeru, munthu ameneyu wa- wa- wa ali ndi zaka 49 anabadwa 1975 nde sitikudziwa kuti chinachitika ndi chani kuti mudziwe kuti munthu ameneyi m'nyumbamo watisiya chimene chinachitika nchakuti ine panopa ndikumangokhala ndiye ndikumadzuka mochedwa madamu anga amalawirira mamawa monga kukonzesa ana ku sukulu nde anapeza kuti akugwiragwira zintchito poti pa- pakhomo panga pamadusa anthu ambiri kunapezeka kuti mnyamata wina amamakhala chakumtundako anauza madamu anga kuti "Ah, taonani m'nyumba umo mukuoneka madzi osakaniza ndi magazi komanso mukumveka fungo mwapanga nchenchi ndiye madamu anga anamuuza kuti "Ah, iwe ukunena zinthu zabodza zili kutiko ine ndadzuka mamawa sindinaone nchenchi ina iliyonse ndiye mnyamata uja anakakamiza kuti "Ah, Tayandikani pafupi. Atafika kuti pafupi anapeza kuti anamva fungo. Ndiye iwo ananena kuti, ah, komatu mnyamata ameneyu amachoka mamawa chifukwa munthuyo nthawi zambiri amachoka past 5 mamawa kubwera ndi usiku. Ngati ineyo sindimako chimuonere mwina ndi Saturday last week si masiku onsewa sinatani sindinamuonenso. Ndiye anapeza kuti munthu uja chifukwa munthuyo amagona window yosegula nthawi zonse. Ndiye munthu uja anakasuzumira pa window Ndipo anati fungo chanali mvano kwambiri. Ndiye awo anauza kuti, ah, koma mmene limveka fungoli kutakha kuti munthu ali momu mwina wamwalira. Ndiye madam anga anagwidwa mantha anathamanga kuzatani? Kudzandidzutsa ine. Atandidzutsa ndinakasuzumira pa window. Nditasuzumira pa window ndinaona kuti mu- munthu uyu ali mu neti wafufuma mimba ili yafufuma kwambiri. Ndiye ndinachitsegula chitseko kupezabe kuti sanakiye. Ndi pamene chifungo chinapeza kuti chandilowanso kukhosi Kumuona munthu kupeza kuti wafufuma wamwalira ndi pameneno ndimanyamukano kupita kwa amayi amene ndimawadziwa kuti amakondera kumagula mowa iyeyo chifukwa chimene napita kwa amayiwo anandifunsapo kuti kodi mnyamata wanuyu ndimamuona ngati samakondera zophikaphika samadya ndiye chikachitika china chake abalake mumawadziwa nde ndinawauza kuti ah ine abalake sindimawadziwa nde anandiuza kuti koma muyesetse abalake muwadziwe nde ine uje zinandifika kuti ah kuti kapena amayi aja amaona imfa ya mnyamatayo nde ntapita kumene kuja kwa amayi aja anabwera nde ndinafunsa kuti kodi kapena munthu uyo anamwa mowa dzulo kapena dzana ku ku, ku tavern kwanuko nde akuti ayi fani atafufuma choncho naye malingana magazi mmene wadyetsedwa poison nde Kuchoka pamenepo ndi pameneno ndinaonabe kuti sinanga inenso ndi wa neighbourhood, ndimagwira ntchito limodzi ndi apolisi, ndinathamangira kupolisi kukawadziwitsa. Ndiye apolisi anandiuza kuti, Aa apopo, chimene chikufunika inuyo mufufuze azibale ake. Ndiye ndikuchoka kupolisiko kuti ndizifufuza azibale ake, ndinafika tikamachoka polisi, kuchoka papolisi kufika pati pa Majiga, about 100 meters, ndinapeza neba wanga amagulitsa nkhuku pamenepo. Wandifunsa kuti. Ndakuonani mukuyenda othamanga mukulowera uko. Mukuyendanso othamanga bwanji ndiye ndikuwauza kuti ah King wamwalira. Nde ndikuuza kuti ah dikirani ndikupatseni nambala ya kwina kwake anapangako rent 20 years. Amenewo atha kupezeka kuti akudziwa azibale ake. Ndiye nditayankhula ndi munthu uja zinapezekanso kuti munthuyonso ndi mzanganso. Ndamuuza kuti ah se bwanji chachitika ndi chani? Ndikumufotokoza kuti King wamwalira nde akuti ah pasavute m'bale wake ali pa uje pa housing. wina ali ku ujeni kuno kumene unadusana poti mati kwa Khalika ena ali kwa achata ndiye anakwanisa kuwayimbira ndiye ndinapeza kuti mmene ndimafika kuno ndinazapeza khazeni wake mmodzi ndimene ndinalimbano mtima kuti apapa ndiye kuti ntchito ziyenda bwino kenako khazeni wake anayamba kuwayimbira foni achibale mmene amathawani awa tinapezano kuti abale ake atani atulukira atatulukira no ndi pamene no ndinawauza kuti apapa tikudikira apolisi kwa ujeni vuto limene lipo polisi yathu ndi unit ndi china chilichonse simatha kupanga chinthu payokha imadalira ku Soche ndiye anandiuza kuti kuti ujeni doctor abwere timalipira 25000 nde ife panopo tilibe ndalama iliyonse ndalama iliyonse olo ya traffic imene timapanga imapita ku Soche daily nde tidikira ku Sochewo atithandize 25000 Komanso driver sitimakhala naye panopo, driver amachokera amati kaya ndi ku amati kaya ndi ku region. Eh, ndiye driver yo panopo ali chani ali munjira tikuthandizani si- poti ndinu acheya apa ndinawauza kuti mundithandize poti dzulo kumatentha kwambiri mwinanso bola lerolo ndiye Kunali fungo osakhala zibwana choti olo munthu sungadye olo dzulo ifeyo sitinadye zinali zovuta kudya makamaka ine poti fungo linandilowa kukhosi ndiye be zimapezekabe kuti zimakhala ngati kuti zinthu zobe zili mu mtimamu eh ndiye ndinawauza kuti bwana chonde ndinapitira a OC mu ndinapita mu office ndati abwana chonde tithandizeni poti ndikutenthaku kuti munthu afike chakuno kudzaona kuti mmene wafufumira mwina aphulika ndiye mwachisomo cha Mulungu cha mati 11 ndimene timaona kuti achipatala apolisi anafika ndiye analowa mkatimo kuyeza anapeza kuti munthuyo wamwalira mati ndi njala e, pakunena kwawo ananena kuti munthuyu mwina akuonesa kuti papita wiki osaphika e, nyumba mwake mosaphika ndiye sitikudziwa kuti kaya kumbali amapanga zotolatola koma achipatala anankhula choncho ndimene no anatipasano zimatumba ziwiri zoti munthuyo ayikidwe chlorine kunakagulidwa doom komabe fungobe sinatani linapezekabe kuti fungolo silinathe iyayi ndiye ndimene no achibale no amanena kuti apapa tipange za coffin ndiye anapita ku Ndirande kukagula coffin komabe coffin ilo linapezekabe kuti li anagula la ujeni la, la, la standard koma linapezekabe kuti munthu obe wafufuma moti tinachita kumanga ndi zingwe chifukwa limakanika kutsekeka coffin komabe so fungolo silinathe chifukwa chakuti olo mgalimoto monga mukudziwa azimayi nthawi zonse amathamangira kukwera galimoto koma azimayi onse palibe olo ndi mmodzi amene anakwera galimoto galimoto munangokwera anyamata folo kumapita kumanda chifukwa fungobe ndilokuti silimathabe mpano kafikira kuti kafika kumanda Ndithudi.
Chabwino, kodi munthu ameneyu amene watisiyayu mwakhala naye pamudzi pano kwa zaka zingati? Aaa, munthu ameneyuyu ndinganene kuti ndakhala naye kwa chaka chimodzi chifukwa chakuti kuti azibwera chifukwa cha cyclone Freddy imene inachitika ngati ndisakulakwitsa mu March last year. Ndiye amakhala kumene kunachitika Napolo ku ku freeways uko. Ndiye nyumba yake ndinamva kuti inagwa yonse. Chifukwanso ine nyumba yanga imene amakhalayo ndikuti inagwa komano Iye anandiuza kuti ineyo mmene ili nyumbayi bwanji mundithandize mungotsekatseka ndeti ndikuonetsani nyumbayo mmene ilili. Mungoitsekatseka ine ndizitani ndizikhala. Ndiye kuchokera March ndeti kufika March ikubwera ndeti bwezi tinati chaka ndeti apa ndakhala naye almost 11 months. Yeah.
Pokhala naye ndithu kwa miyezi ah, 11 imeneyi chikhalidwe chake mumachiona kuti ndi chotani? pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku munthu uyutu chikhalidwe chake ndoti sayankhula ndi munthu chifukwa olo mwina olo moni iwe kupanda kumpatsa samakupatsa anali munthu waphee komano iyeyo amamwa mowa komano ngati ine ndinazindikira mochedwa olo anthu amandiuza kuti amamwa mowa chifukwa iye amati olo kulezera samankhula ndi munthu kuphika nthawi yoyambirirayo chifukwa anabwera opanda mbaula amabwereka kwa madamu anga amabwereka mbaula koma mwina pamakhala pawiki kamodzi ndiye kenako anadzagula mbaula yake komano ndinoti nthawi zambiri ah, ineyo sindimamuona akutani akuphika koma nditafufuza kwa anthu amanena kuti amakonda zotolatola ngati achina chips chani zimene amakonda iyeyo komano zophikaphikazi ayi samakonda mm.
tikamvetsera bwino uh, mu, mu dera lino la la Chilobwe si koyamba zoterezi kuchitika. Panadzachitikanso maliro ena amene ndithu munthu wachikulire adapezeka m'nyumba atamwalira moti zidafika posauzana anachita kutolera chilichonse pachokhapachokha. Mukuona kuti ngati inuyo a neighborhood mchitidwe umenewu ukuchulukira chifukwa chani nanga mukupangapo chani mothandizana ndi akhansala a dera lino? Ujeni Vuto limene likuchitika limene ndaona ngati a neighborhood apapa ndikuona kuti titapangisa msonkhano anthu asamakhale okha chifukwa chimodzimodzi amene amwalira awonso ndiyoti ndi munthu wachikulire amakhala okha ndokuti mbali ya zophikazi zimaoneka kuti samaphika chifukwa vuto limene lilipo ndi anthu amowa kuti akhale ndi nthawi yophika imakhala yovuta amaona ngati kuti mwina akuchedwa kubwino akalezere chifukwa mutati muone ma ujeni kesi imachitika dzulo ndi ya amene anamwalira timati Mr. Kawawa onsewo anamwalira nkhani yake inali yokhudzana ndi mowa nde nanga si mumaziwa munthu wa mowa mumapeza kuti anthu mumatha kuganiza kuti mwina ali kumowa osadziwa kuti ali mnyumba eh chimodzimodzi Mr. Kawawawo anthu ankangoti mwina ali kwina kwake osadziwa kuti ali mnyumba anapezeka kuti chifukwa cha kuola anthu anamvera fungo chimodzimodzi uyu Kingsley taziwa chifukwa cha fungo timangoti ali koyenda ndiye vuto limene lilipo ndikuti kukhala kwa okha kwa anthu mafunika kuti titapanga ndi apolisi ndi amfumu kuti pasapezeke munthu wokhala yekha mwina at least azikhala olo ndi ka- kanzukulu kake ndiye kuti mavuto amenewa atha chifukwa patakhala kuti pali mwana wang'ono kaya munthu wamkulu anena kuti awauza anthu kuti kaya amkulu anga kaya agogo angawo akuoneka kuti sakuzuka ndithu ndithu chabwino chabwino potengera kuti munthuyu kumene amachokera simmadziwako komanso abale ake simmadziwa uh, mukuona kuti ngati inuyo a landlord ake chikhalidwe uh, pakati pa iye ndi abale ake chinali chotani komanso abale ake anachilandira motani atafikira ineyo abale ake ndinaona kuti chikhalidwe ndi abale ake ine chimene ndinaona kuti vuto limene lilipo anthu mwina chifukwa munthu akakhala ovutika amasalidwa Munthuyo amasalidwa chifukwa choti anali munthu wovutika, chifukwa ine ndinadabwa kuti munthuyo sindinadziwe kuti ali ndi abale ake onsewo, chifukwa chikhale panopa ndakhala naye 11 months, palibe ndi m'bale wake olo mmodzi amene anabwerapo pakhomo panopo. Koma ndinadabwitsidwa dzulo kupeza kuti ali ndi azibale ake a magalimoto ochita bwino, nthawi yochepa akupanga za, mumadziwa za maliro, nthawi yochepa anapanga za coffin, nthawi yochepa kupanga zakudya za anthu akumanda, chifukwa pakhomo panopa mmene zinalili panalibe munthu amene akanadya chakudya iyayi mm. komano anangopanga za anthu awo akumanda chifukwa choti ndi kutali mm. koma chichonse anapanga okha mm. anthu chabwino kutengera ndi mmene tayankhulirana pempho lanu kwa akhansala adera lino komanso apolisi likhale lotani likhala lotani
uh, ineyo pempho langa kwa akhansala adera linolo ndilonena kuti uh, atapangisa msonkhano apange zokuti kuchobwe kuno chifukwa ineyo ndaona makesezi akuchuluka alimbikise zokuti ma landlord munthu wina aliyense azimu azimuonesesa kuti asakhale yekha komanso azimufunsa kuti abale ako ndi ati chifukwa panga ngati ineyo dzulo nde ndazunzika eh, ndazunzika kupanga panga kuti ndipeze azibale ake komanso chimene ndimapempha ndi chokuti timafuna kuti kukakhala kotheka chobwe polisi itakhala i- isakhale unit chifukwa chokuti muone mmene amanunkhira munthuyo akutiuza kuti tidikire kusochi kubwere thandizo driver achokere kutali awapase mafuta ndeno polisi atayikhazikisa kuti ikhale ndi mphamvu payokha chifukwa kuchibwano kumachitika makesi ndiye muone kuti zimapezeka anthu abwera mochedwa chifukwa chokuti akudikirira zinthu zichokere ku sochi ndi kusochiso amapeza kuti mwina ali busy ndi zinthu zina ngati dzulolo amapeza kuti galimoto yonse akutenga kukasiya ati ka anthu ku, ku khoti komanso galimoto yonse a- ati kuitenganso kupitanso atika ku, kumanja kunali msonkhano pamene munthu wamwalira tikuwauza kuti munthu wamwalira akununkha pa Mbosi pali fungo akupanga zinthu zina ndiye ndimene ndimadandaula kuti kumbali ya atathandiza akhansala atipemphere ku boma kuti polisi yathuyi ayipase mphamvu kuti i- i- kesi yonse ikachitika mwina azipanga mwachangu changu inagwa kume- inagwa kuku bwana moni inagwa kuseko nde chifukwa chakusimira anangondipempha kuti ndinatseka pamenepa Eh, na- nango- nangotseka pamenepa naona kuti ine mmene ndavutikira ndikhalabe mungonditsekera pamenepa nde ndinatseka pamenepa ndi apa

muta kulowa eya munthu uyu anali ex- electrician mm. ndotiso ama- ama- amakonza muone maayiloniwa mafani maketulo eh. eh. ndithu ndithu nde zinthu katundu wake wi- wina achibale atenga ngati achinambale izizi anazisiya kupangira kuti mwina pabwera anthu ena akamanena kuti anandi- ananditengera chinthu changa mwina azizasankha zinthu zawo komano zinthu katundu wake yense chifukwa ngati zovala zabwino zabwino azitenga abale ake komano zina zopangazo ndi zawotchedwa dzulo matiresinso awotchedwa dzulo chifukwa kuti matiresi onsewo ananyowa ndi anasakanizana ndi magazi ndi madzi kuti amanunkha kwambiri ndithu ndithu Mm, pa- ana- magazi anafika cha pamene papa cha pamene papa pa- po- pose pamene papa nde ntchentche zinamata posepa muone kuti ntchentche zina izi zi- pa tinapanga ndi du- izi zina zi- za- mukuona mezi zi- zifa chifukwa cha dumu womwewo pa i panali ntchentche zokuti sizinaonekeponso